ndị siri ike mana anaghị agụnyecha ha n'ihe anaghị enyecha ha nkwado ruru ha ndị na-arụ ka enyi emesịa ha erie ka ahụhụ ndị na-abụ ha alụsị ọgụ ndị ọzọ enwere akụkọ n'obodo a na-akwanyere ọtụtụ ọrụ dị iche iche ugwu dịrị ha dịka etu ọrụ ha si wee dị na ka a na-esi akwụ ha ụgwọ e nwere otu ọrụ kwesịrị inwe ezigbo ugwu mana a na-eleda ya anya ya bụ ọrụ nọọsịn ọ bụghị ka e si edenwe ọnụ akpọ lọya ma ọ bụ dọkịta ka e si edenwe ọnụ akpọ nọọsụ ihe ị ma na e wezuga ndị nọọsụ dọkịta agaghị agba agba chee chee dọkịta na-anọghị nso ọ bụ nọọsụ ka a ga-akpọ nọọsụ ga-agbarịkwana mee ihe ọ ma iji hụ na ya bụ arịrịa dere duu i nwere ike ma ngị ahụna aha ha na billboard ma ọ bụ ngị ahụna ebe a na-enye ha medal ma ọ bụ award ha jiri ụtụtụ bịa ha agaghị ezu ike ha ga-arụgide ọrụ wee ruo mgbe nke ehihie bịara etu a nke ọ dị nke ehihie etu a nke ọ dị nke anyasị ha na-elekọta ma na-akụziri n'oge ụfọdụ ndị ọrịa ezinụlọ ma ọ bụ ndị bịara ụlọ ọgwụ ha anaghị enwe efe nke aka ha n'oge ụfọdụ ha na-etinye ndụ ha iji hụ na ha zọpụtara ndụ ngwa tọọ ntị n'ala ka ị mara ka ha si etinye ndụ ha iji wee zọpụta ndụ ntị adịkwa nọọsụ Lizzy dị ime ọnwa asatọ o buru ya gaa ọrụ n'ụlọ ọgwụ o wee bụrụ na o nwere otu nwaanyị ime na-eme n'ụtụtụ ahụ nọọsụ Lizzy na ndị nke ọzọ e wee banye n'ime ụlọ ọgwụ ebe a na-amụ nwa iji hụ na ọ mụrụ nwa kuru iji hụ na a nụghị akụkọ ọjọọ n'isi ya nwaanyị na-amụ nwa ebe ọ na-azọ onwe ya na-azọ nwa ọ na-amụ amụ ọ maghị mgbe o ji aka ya wee susuo Lizzy n'afọ ọbara e wee tawara malite gbanwa Lizzy e wee buruzie Lizzy wee gawazie emergency iji hụ na a zọpụtara nwa na nne ya e wee waa ya afọ n'ụbọchị ehihie ahụ wee kupụta ya bụ nwa nwa adịde ndụ nne ya adịde ndụ ngwa tụlezie ya na ọ bụrụ na nwata ahụ erubeghị ọnwa asatọ ị ga-ahụ na nwa ahụ nọ n'afọ ga-anwụ ọ bụghị naanị na ọ ga-anwụ a ga-azọ ndụ nne ya azọ mgbe ahụ ọ bụrụ na ọ gara ịzọ ndụ wee tinyezie ndụ ndị nọọsụ na-agba mbọ ha na-anwa ha na-azọ ndụ ndị ọzọ chukwu na-azọ ndụ ha ha na ndị bu ọrịa dị iche iche na-anọkọkọrịa ndị ha na-amabughị na mbụ onye ọ bụ mbụ ha na-ahụ ya n'afọ 2014 mgbe Patrick si obodo Liberia wee bịa obodo a o wee gaa n'ụlọ ọgwụ ka e lee ya ahụ nọọsụ Justina na nọọsụ mmadụ isii ndị ọzọ bụ ihe nọ ọrụ ụbọchị ahụ ka ha lelee ya ahụ o wee bụ na o bu nje Ebola ha sị na a hapụ Patrick na ọrịa ga-ebi obodo aka ọjọọ na ọtụtụ ndị mmadụ ga-anwụ n'ime ya ha ejichie Patrick ha na Dr. Stella a na-agba mbọ ịhụ na Patrick apụghị ndị be ya na-akpọ n'ekwentị ndị obodo ya na-akpọ n'ekwentị mana nọọsụ Justina na Dr. Stella na nọọsụ mmadụ isii ndị ọzọ ekweghị ha ejisie ya ike jikpuo ya ka ọ ghara ịpụta ezi n'ime na ha jidere ya ọrịa wee tụ ha iji gbuo akụkọ ha na nkeke nọọsụ Justina Dr. Stella na nọọsụ mmadụ isii ndị ọzọ ha niile nwụgbadoro na ya bụ ọrịa mana n'ime nọọsụ mmadụ asaa ọ bụ naanị Dr. Stella bụ onye a ma naanị ya ka e toro dike naanị ya ka a sị na ọ lụlụ ka agụ ọ bụkwanụ naanị ya ka e nyere ezinụlọ ya ihe e chefuo nọọsụ ndị a ikekwe na ọ maka na ọ bụ dọkịta mana keekwanụ maka ndị ya na ya lụrụ ya bụ ọgụ anaghị akọta ha n'akụkọ o wee bụrụ ka esi wee were ndị nọọsụ n'ọrụ ha mere na ha anaghị enweta otuto na ugwu nke ruru ha ị bụrụ onye nọọsụ gee m ntị ejile maka mgbagbu wee ghara ọgụ a ga na-achụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ ume alọla ụnụ mmiri a hụrụ mbọ ụnụ na-agba a na-ebunye unu ụkpa ekele jidenụ ka unu ji na ọ maka daalụnụ ụnụ bụ dike a na-eme nchefukarị ụnụ na-alụ ka agụ ọ bụrụ na mmadụ echetaghị ahụhụ ụnụ na-ata chukwu echefughị chukwu hụchara ya a sị na ụnụ bụ ndị na-agba ọtọ ugbu a a ka gaara ịkpọ ụnụ kamgbe eri oge ikekwe otu ụbọchị n'afọ enyesi unu medal jaa unu ike sị unu jisi ike a ka gaara ịkpọ unu nyesi unu medal n'otu n'otu mana nke Chukwu nyere unu ka ya gaziere unu ntị adịkwa ya gazie